Хабзэ зэрахуэхъуауэ илъэс етхуанэ мэхъури гъэм и зэманхэм теухуа усэ пшыхьхэр ирегъэкӏуэкӏ Жан зэгухьэныгъэм. Иджы гъатхэм игъуэщ. Усэр зыми пэзмыщӏу фӏыуэ зылъагъухэрщ мыпхуэдэ пшыхьым кърихьэлӏэ хабзэр. Гъэ къэскӏи щӏэщыгъуэ гуэр зэрыхалъхьэным иужь итхэщ, мы пшыхьри щӏэщыгъуэ дыдэ хъуат.
Хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм, адыгэхэм я ӏэдакъэщӏэкӏ ныщхьэбэ зэхэфхынущ. Мыдрейуэ хъыбар фэзгъэщӏэну сыхуейт Абхъазием усакӏуэ, тхакӏуэ, филолог ныбжьыщӏэхэр къеблэгъащи, ахэми фӏэхъус яжыдоӏэ. Мы пшыхьхэр къызэредгъажьэ лъандэрэ ипэ дыдэм къыщегъэжьауэ дэ ди гъусэщ, пщӏэшхуэ хуэтщӏу, композитор ӏэзэ, композитор цӏэрыӏуэ жытӏэу щытмэ, ар псоми яцӏыху, ауэ абы и усэ гъэпсыкӏэмрэ и адыгэбзэм и кууагъымрэ уимыгъэгупсысэнрэ, Зикӏуэ араӏэ уи щхьэфэцыр игъэтэджыр жыхуиӏэм ещхьу ущӏимыгъэгупсысынрэ ӏэмал иӏэм абы. Ар ди нэхъыжьыфӏ Хьэӏупэ Джэбрэӏилщ. Анэ быдзышэ зыдисфа, си щӏыфэр нобэм зыгъэтхытх си гущӏэ макъыу къигъэвам я нэхъ дахэӏуэр уэ уи сэнтхщ. А сэнтхэӏужьми ежьу, уи уэрэдыжьхэм къагъэша пшыналъэ бзэпсыр зыгъэзу, гупсысэм пасэу псэр дешащ, псэр щешым, зэшым нэхъри зедз, дурэшплӏэрэшыр хуримыкъуу, лъэпкъ ӏуэхур зэщхьыр къупщхьэ узщ, бзэр кӏуэдым лъэпкъым и пкъыр мэгъур, анэ быдзышэ зыдисфа, фэр нэплъыжэз бзауэ щхьэм дэуей, си адыгэбзэ! Къэзыгуфӏам бгъурылъ уи псалъэрщ си дунейр. Жэщ мазэхэ гур сӏэпихыу сыхуэгумахуэу махуэр мес и нэс къэсыр щызэрихым сыдахьэхыу и бзий къэс хуэсакъыпэу къысхуэупсэ уэсэпс псыпсыр допӏэкӏей пкӏатэлъатэу псыдзэ усэ псэху зимыӏэ пкӏейр докӏей къыщопӏэнкӏри вагъуэр хьэршым шэ тхъурымбэу пшэр трех мес зыхеш зэхэпхыу къуршым къэуш гъащӏэм зыкърех Хекӏутэж вагъуэр вагъэм, гъэми жылэу тресэж, Сэтэней хъужыну щыгъагъэм, гъатхэм гъащӏэр зохъуэпсэж. Гъатхэ мазэщ, Сэтэнейр мыгувэу къэгъэнущ, ӏэпхъуэшапхъуэ уоплъ дунейм уеблэм уигъэгъынущ, Къыздэщхьэлъэ жыг къэсыху, Къэхъужь зэӏэпахэм къаӏэпыхум уеплъыхыху жаӏэ зэхыбохыр, а зэхэпхым уещӏ хьэщыкъ япэ лъагъуныгъэу, насып зиӏэр псэм хуосакъ, псэм иӏэж нэкъыгъэр. Уафэхъуэпсщи, уафэхъуэпсщ!

Дунейр зи щӏэщыгъуэ сабийм анэ хуегуфӏэкӏ, пс, псэми егъэщӏагъуэ, гъатхэм гъащӏэр къызэщоу, уэрэдыпкъ мин ищэу, и насыпщ абы ежьум, щӏэхъуэхъуэнур ищӏэу. Аргъынэ, аргъынэу псышур езыхьэкӏ, жьыр сэхъум, нэрынлэ тхъурымбэм йопхъуэкӏ, жыг щхьэкӏэм дэпхъуеймэ, къэпщӏий кърежьых, Е зэпхъуэр мыхъеймэ, езыр доужьых. Сыт хабзэ хрелъи, жьыр щӏылъэм и гуур, тегушхуэу псым хуэлъэм щӏогъуэжри ежьур. Аращ гъатхэ пӏалъэр, зи шыгъуэ хъыджэбзщ. Зумыгъэнщӏу уоплъыр, дахагъэр и ныбжьщ. Гъэм и зэманыгъуэ псори зэзыхъуэкӏ гъащӏэ, си щӏэщыгъуэ гъатхэ къызэпхъуэкӏ.

Къуалэбзум и дамэпэр темыпыӏэу щылажьэ, мы гъэтхэпэр мыпасэ икӏи мыгува. Ебгъэжьэж уи гурыгъур щабэу пхутезылъащӏэ, дыгъэ бзийм къыпфӏегъэщӏ, илъэс псом угуфӏа. Къызыщокӏыр макъамэу къуацэ чыци къудами, тхьэмпэ жырхэм бзэгупэу, хьэуам зыщаши. Щӏымрэ уэмрэ зыкъомрэ уэгум щызэдэуами, Къагъэушых къудамэу зыгуэшынур къэпщӏий. Фӏыгъуэ куэд ублахами, уэри псэ къыпхэнащи, гъатхэр хуиту щыбауэ ӏэпкълъэпкъыр мамырщ. Насыпщыз къыплъысами, зыкъом ухэнами, уэ уи плъэкӏэр пкърылъу дунейм тетыр уэ зырщ. Дуней дахэм ныхэплъэ, пӏэщӏэӏущӏэ хумылъхьэу, хэт ищӏэн, псэм хэзагъэу зыкъыщиӏуэтэжын? Е уигу лъащӏэм игъэлъ ухуэсакъыу, ущысхьу, пӏалъэр къэсмэ пхъумэр хьэршым здипхьэжынщ. Аргуэру псэр къыщытӏэпӏ гъатхэщ, дунейр щӏэрыщӏэу къыщалъхужщ. Гъэгъа курыхкӏэ нэр игъатхъэу хуэбэжа щӏым зыкъещэхуж Йолъадэ жьыбгъэр губгъуэ щхъуантӏэм щибзыщӏу псоми къилъэгъуар, Кӏыла и удзыр къызолъатэ ӏуащхьэжь зи щыгу сыкъыщыхъуам. Зыкъыщричу сабиигъуэм нобэрей махуэм хэлъэдэху къэжа си гъащӏэм и щӏэщыгъуэ икӏащи, куэдрэ зеущэху. Итӏани нобэ гупсэхугъуэщ, къызэмыпцӏыж къысфӏощӏ дунейр. Зы гугъэ хэти егъэтӏыгъуэ щымыпсэунукӏэ тӏэуней. Аргуэру псэр къыщытӏэпӏ гъатхэщ, дунейр щӏэрыщӏэу къыщалъхужщ, гъэгъа курыхкӏэ нэр игъатхъэу хуэбэжа щӏым зыкъещэхуж.
Сэ Къаныкъуэ Заринэ и усэ сыкъеджэнущ, адыгэ хьэблэ, адыгэ хьэблэ, адыгэ къуажэ, псыкъуийм къещывагъуэр щыгъэу зыгъажэ, мыжеижыфу къэна уи щихухэм хы ӏуфэ жыжьэр ноби я плъапӏэщ. Нахуапӏэу плъагъум хуощӏыр гукъанэ. Къэнар уи мащӏэщ, къэкӏуэжыр хамэ. Мэщатэ уафэр, вагъуэр щибжыжкӏэ. Сыныжь кӏуэдыжхэм ящӏэткъым зы жьи. Жэуап къалъыхъуэу псэхэр зэрощӏэ. Щӏым къыхуеплъыхыу жэщ уафэм хопщӏэ. Пщӏыхьэпӏэ гуэрхэр къаӏуатэ щэхуу. Щихужь мыжейхэм я лъабжьэ щӏэхуэу. Псыкъуий лъэщӏэхухэм нэса гукъанэр къыхуибгъэхъуами, ефэфкъым нанэ. Нэхущым и пэ хуоушэ дадэ, адыгэ къуажэ, ухэмыкӏуадэ.

Габниа Дифа, Цвижба Радэ сымэ литературэкӏэ щӏэныгъэрылажьэхэщ. Щӏалэгъуалэ гупым езыхэм гукъэкӏ ящри, адыгэ усэпшыхьым еплъыну, ди усакӏуэ, тхакӏуэ ныбжьыщӏэхэр зрагъэцӏыхуну Налшыч къэкӏуахэт. Икӏи къезыгъэблэгъа Жан зэгухьэныгъэм хъуэхъу тхылъхэр къратыжащ, Абхъаз тхакӏуэхэм я союзым, щӏэныгъэхутэ институтым къабгъэдэкӏыу. Нэхъыжьхэм я тхыгъэм къыхагъэщащ адыгэхэмрэ абхъазхэмрэ я зэпыщӏэныгъэмрэ щӏалэгъуалэр зэлъыгъуазэу хъунымрэ мыхьэнэшхуэ зэрыратыр. Икӏи къыхагъэщащ Жан зэгухьэныгъэм и унафэщӏ Къаныкъуэ Заринэ и дэлъху Къаныкъуэ Нурхьэлий хуэдэу Абхъазым и хуитыныгъэм зи псэ щӏэзыта адыгэ щӏалэхэр зэи зэращымыгъупщэнур.
Гъатхэм усэр къудамэ лантӏэу къыдож. Гъатхэм усэр псынэпс къабзабзэу къыщӏож. Гъатхэм гугъэр псэм и зэфӏэкӏым фӏытож. Гъащӏэ ӏуданэ шыхьам ӏуданэ щхъуантӏэу къытож. Гъатхэ дыгъэпсым псэм зыпыӏуидзкъым, фӏэӏэфӏщ. Псалъэ гухэлъу къыдрехьейр жумыӏэф. Уафэмрэ щӏылъэмрэ хуэдэщ псэгъуитӏ зэхуэзам, я псалъэ дахэкӏэ гуауэр лъэныкъуэ ирагъэзам. Гунэдж зимыӏэм сыт и махуэ? Йожьэ апхуэдэр лъыхъуэу ӏэзэ. Сыногупсысмэ, псэр мэпсэхури, фӏэри хущхъуэгъуэу уэ узиӏэщ. Адэ щӏэину гугъэ нэхум гъущӏа си гъащӏэр къегъэщӏытэ, гъэгъам и нуру къыпщхьэщихым, бжьэ цӏыкӏуу си псэр ныхуолъатэ. Пцӏащхъуэм къалъыхъуэ лъахэ хуабэ. Хуабапӏэщ ахэм дежкӏэ гуапэр. Уи пащхьэм сэ щызигъэмахуэщ. Уздыщызекӏуэр си хуабапӏэщ. Зухьэ уи цӏэр сэкъатыншэу, ар къозытари пхуреузыншэ, ауэ итӏани гъэфӏэгъыбзэу сэ уэ пфӏэсщынут псэ гъэгуфӏэ.
Гъатхэ пщэдджыжьыпэр тӏэкӏу хуэщӏыӏэтыӏэщ. Кхъужьей ныкъуэгъагъэм дыгъэм зыхуеший, и щӏыбагъ къыдэту зыгуэр къыщӏэрыӏэу къыпфӏэщӏыну дыгъэр хуэму къыдокӏуей. Мэзыр ущхъуэнтӏакъым. Мэзым мазэ изым и нур щхъуантӏэм хэсу нэху щыху зигъэпскӏащ. Акъужь щӏыӏэтыӏэм мащӏэу дэкӏэзызу пкӏауэ лъакъуэ кӏыхьыр удзым къыхэпкӏащ. Пшэри къыдэмыпсыфу итщи уафэ лъащӏэм мазэм и сурэтыр трелъэщӏыкӏыж. И жейбащхъуэ макъыр хуэмурэ илъэщӏу жэнэт бзум уэрэдыр къыщӏеуӏукӏыж.
И куэщӏым бжьэхэр щемышыжу, Нысэщӏэ къабзэ си гугъащ мы ди жыг хадэм щрашыжу. Утыкум нысэм зыщеӏэт уэсэпс техар и дыжьын щыӏу, Хъуэхъубжьэ бзухэм къыхуаӏэт я пшынэ макъыр дэнкӏи щыӏу. Тхьэӏухуд пщащэу къэунэхуам сэ сыбгъэдэтщ зыщызмыгъэнщӏу, дуней ушар згъэунэхуам хуабагъкӏэ гъащӏэри игъэнщӏу. Ар сыту нобэ езгъэщхьа си лъагъуныгъэ гум щыгъагъэм, бжьэ бын гупсысэхэр зэпщӏа гупсысэ нэхур зыгъэлъахэм. Ауэ сэ си гум жыг щыкӏар мыӏэрысейм текӏуащ, си ягъэ, Си гухэлъ шылэм къикӏыкӏар щӏымахуэ щӏыӏэми мэгъагъэ. И пшынэр гъатхэ гъэгъам бзэ куэдкӏэ губгъуэм щоджэгу, уэгу къащхъуэм пшабэ щыгъар йохьэж щӏыгъунэм и ӏэгу, Къуршхэр удж пыхум йокӏуэкӏ, къэфэну дыгъэр къыщӏокӏ, пщэдджыжь насыпым сегъэпскӏ, сымгуэкӏуэнуи слъэмыкӏ. Мэ ӏэфӏу тетыр дунейм акъужьым къехьыр си деж, ӏущхьэплъыр хъуапсэу къызоплъ, зыщитӏэгъэну гухэлъ. Сэ гъащӏэр сщӏауэ фэеплъ уэрэдыр гущӏэм къолъэлъ, псынащхьэм нэкӏэ щызощӏ фӏылъагъуныгъэм и пшэплъ. Бзу макъым мэзыр доуш, къуршыпсхэм усэ ягъэш, пшыналъэ къуажэм къыщоӏу, си псэр дэӏуэнкӏи емыш. Сыт щӏылъэм гъатхэу ӏуплъам къыщӏилъыхъуэр гухэлъ? И плъэгъуэ закъуэм и бзийр нысашэ защӏэу зэхэлъщ. Сыт щыгъуи хуэдэу гъатхэр гуфӏэнэӏущ. И ӏупэр фӏызэтежу къыӏуоплъ дэнкӏи. Гъэгъам и налъэ къэсщи къысхунэху, дуней абджыпсыр сошынэж къутэнкӏи. Нэху здэщым гъатхэр кӏуэсэжын къысфӏощӏ, щӏэсхъумэу жэщым гъа гугъэхэр согъэпщкӏур. Арщхьэкӏэ дунеижьыр къигъэщӏащ, щӏихъумэр жэщым, махуэм къыщӏигъэщу. Дыгъэм и нэхур псоми яхуэмыхь. Зыхэпсэукӏыр гугъэхэр нэхъыфӏ жэщ кӏыхьырщ, къэгъэпцӏалъэу яӏэр пщӏыхьщ, пщэдей къыпхуэщӏэжынукъым нэхъыбэр. жэщтыкъэщ, гъатхэр зэкӏэ гуфӏэнэӏущ, гъэгъахэм щӏым и щэхур къагъэнэху.
Удзыпэ уэшхыр фӏэфӏкъэ псэм мы гъатхэм и пэм, псалъэ нэщхъей къемыкӏуэ бзэм дыгъэпсыр зи бэм, Уэрэд фӏэгуакӏуэр псэм къреш гъатхэпэ махуэм, Псэ къабзэу хъуар си хэгъэрейщ зи гъуэгур захуэм. Уи плъэкӏэ дахэм нэхур едз и бынщи дыгъэм, А псом хэтыжым сыкъулейщ уи лъагъуныгъэр. Сэ сожьэр, Сожьэр дыгъэ бзийм и дыщэ налъэм, щӏэкӏауэ лъахэ шындэбзийм псэр жыжьэ маплъэ. Пщэдджыжь хьэуар мэлыд, мэпсыпс, мэщхъыщхъыр, уэгу лъащӏэм гъатхэм и нэ щӏыхухэр къощӏ, гу лъащӏэм гугъэ гуэрхэр къыщожьгъыжьгъыр. Мэз лъащӏэм таурыхъхэм я нэху щощӏ. Акъужьыр, данэпс дамэр ишэщӏауэ, ди псыхъуэм къру дахэу щхьэщосыкӏ, зи теплъэ сымыщӏэжыр къэтӏысауэ, щӏалэгъуэм сыхихьэжу погуфӏыкӏ. Зыгуэрым пхуэмыхьыжу ухуэзэшмэ, и нэгур гъащӏэ уэгум къыщохъуэпскӏ, щыӏауэ щымыӏэжым къигъэзэжмэ, Гупсысэхэм Тхьэ псынэм зыщагъэпскӏ. Къыхэщми гъатхэм ди блэкӏар мылыфу, ар гум щогъагъэ жэнэт губгъуэ плъыфэу. Гъатхэ жэщхэм умыжей, си нэху. Гъатхэм щӏылъэр щхъуантӏэу зэлъыӏуех, сэ уэр папщӏэ си гур зэӏузох. Дунейм теткъым абы и щхьэ ӏуэху, сэ уи закъуэщ, Зыхуэсӏуатэр щэху.
Гъатхэ жэщхэм умыжей, си нэху. Вагъуэхэм къолъэӏуу нащхьэ къащӏ. Укъэсшэну мурад сэ пхузощӏ. Дунейм теткъым абы и щхьэ ӏуэху. Хъыджэбз нэгъуэ дахэу си ӏэхулъэху.
Гъатхэ жэщхэм умыжей, си нэху. Гъатхэ пшапэр мащӏэу зэхэуам, Цӏыху насыпыр къыхыхьам хьэуам, Дунейм теткъым абы и щхьэ ӏуэху, сэ абдеж уэ уи гум сомыгъэху. Гъатхэ жэщхэм умыжей си нэху, бжэр къыӏухи, щэхуурэ къыщӏэкӏ, уи хъыджэбз насыпыр бломыгъэкӏ, дунейм теткъым абы и щхьэ ӏуэху, сэ сыппоплъэ, си тхьэрыкъуэ пщэху. Гъатхэ жэщхэм умыжей си нэху. Гъатхэм щӏылъэр удзкӏэ зэлъыӏуех, Ягъэ кӏынкъым, нобэ сызэхэх. Дунейм теткъым абы и щхьэ ӏуэху, Гъатхэ жэщкӏэ умыжей си нэху. Усэ пшыхьым зэи щымыӏуауэ иджы зэхэтхащ хэхэс адыгэхэм я усэр. Нобэ тхэуэ Тыркум ис щӏалитхум я усыгъэхэм щыщ зырыз, Щӏэжьокъуэ Зэфэр, Жьыкъуэ Щамил, Тумэ Тохьрай, Быщто Зэкий, Джэдыкуей Иркъан сымэ. Мыр зи ӏэдакъэщӏэкӏыр Анкарадэс егъэджакӏуэ, тхакӏуэ Щӏэжьокъуэ Зэфэрщ. Зэфэр илъэс куэд хъуауэ сабийхэр ирегъаджэ, езыр-езыру хасэм деж къыщызэӏуаха еджапӏэхэм сабийхэр къокӏуалӏэ. Мы сыкъызэджэну усэхэр къэзытхахэм езыхэм усакӏуэкӏэ зэджэжкъым. Усэ пшыхьхэм я хъыбар жыжьэ ӏуащ. Иджыпсту апхуэдэ ӏэмалхэр щыӏэщ, хъыбар псынщӏэу зэӏэпыдох икӏи нэгъуэщӏ къэрал щыпсэу адыгэхэм мы ди телевидением трихахэр ялъагъуж, усэхэм йоджэж, сурэтхэм йоплъ икӏи зэпымыууэ Дэ къыджаӏэ, къытхуатх я гуапэ зэрыхъур. Иджы сэ ныщхьэбэ сыкъызэджэну усэхэр сэ сысейкъым къыхэщыпыкӏауэ, мис а ди лъэпкъэгъухэм я усэхэращ. Езыр-езыру кириллыр жаӏэ ар ӏэрыхуэ ящӏауэ абыкӏэ матхэ Ятххэр дэ долъагъуж, ди пащхьэ къралъхьэ, апхуэдэу зы гуп цӏыкӏу зэрыубыдауэ интернетым деж щыӏэщ адыгэбзэкӏэ усэ гуп жери. Мис а гупым къыхэсха защӏэщ мы усэхэр. Щӏэжьокъуэ Зэфэр. Ежьэжыгъуэщ.

Адыгэ бзылъхугъэм анэдэлъхубзэр, адыгэбзэу къыщребзэрабзэж хамэ щӏыгуу адыгэр щыпсэу щӏыналъэхэм, нобэм щыщӏэдзауэ хурырежьэж, гукӏэ Хэкум епхауэ. Хамэ щӏыналъэ щыпсэу адыгэм и щӏэблэ хэкупсэм зыкъиӏэтыжу. Зыкърещӏэж закъуэ, зыкъреӏэтыж. Ещӏэ абы и лъэм икӏун хуей гъуэгур, здэкӏуэн щӏыналъэр, ещӏэ наӏуэу. Нобэщ а махуэр. Щӏэфлъэщӏыкӏ нэпсыр, ежьэжыгъуэщ. Къыкӏэлъыкӏуэ усакӏуэр Щамил Эмре Айдын жери апхуэдэу и цӏэр къегъэлъагъуэ. Щамил и уэрэдхэр. и псалъэхэр уэрэд хьэзырщ, езым макъамэ щӏелъхьэж. Мы усэм сэ и макъамэ зыхэсхакъым, ауэ и макъамэхэри зэрыщӏэлъым хуэдэу, езым и дурэш цӏыкӏу зригъэпэщащ интернетым дей, абдей къыщрелъхьэ. Гуащэ, уи нэ дахэхэмкӏэ укъызэплъыну, си гум къибдзэну мафӏэ лъапӏэ. Си дыгъэ ухъуащ уэ, си мазэ ухъуащ уэ, си гъатхэ ухъуащ уэ, си гъащӏэм и гуащэ, уи псалъэ ӏэфӏымкӏэ зэ упсэлъэну, зэ дыпсэлъэну, си дахащэ, си дыгъэ ухъуащ уэ, си мазэ ухъуащ уэ, си гъатхэ ухъуащ уэ, си гъащӏэм и гуащэ, уи макъ дахэмкӏэ уэрэд жыпӏэну. Уэрэд жытӏэну си дахащэ. Си дыгъэ ухъуащ уэ, си мазэ ухъуащ уэ, си гъатхэ ухъуащ уэ, си гъащӏэм и гуащэ. Тума Турхьай, мыри щӏалэщӏэщ, Тыркум щыщщ. Щӏымахуэм, дыгъафӏэм сыкӏэлъыплъу згъэкӏуащ. Уэс хужьыр щхьэгъубжэм ӏустхъукӏыурэ сынэплъащ, си гупщысэм и бжыгъэм мазищ махуэр ирихащ, уэсыр псым хыхьэжри, псыр хым нэсыжащ, хамэ щӏыгум икӏуэда бзу цӏыкӏуу къекӏуэлӏэж, сыкъомыщӏэу сыугъуея? Мы сигу иудар гъэгуфӏэж, дыгъэр ӏэфӏу къыкъуэплъащ, си нэр гъуэгум тепсыхьащ, Гъагъэ ӏухыгъуэм къэсыжи, гугъэр ӏэфӏым нресыж. Бештоу Зэкий. Зэкий Стамбыл дэсщ. Гъэщӏэгъуэныр Зэкий ӏэщӏагъэ зытӏущым хуэӏэижьщ. Ар егъэджакӏуэщ, къызэзгурыӏуамкӏэ литературэмкӏэ ирегъаджэ. Абы нэмыщӏкӏэ Зэкий фэм Пхъэм йолэжь дизайнер, гъэщӏэгъуэн дыдэщ, и нэ къыхокӏ Налшык деж, и хэкум деж зы гъэлъэгъуэныгъэ щригъэкӏуэкӏыну. А псом нэмыщӏыжкӏэ пшынауэщ, аккордеон дахэ дыдэу йоуэ, абы нэмыщӏыжкӏэ усэ етх. Ди пщыхьэщхьэм и хъыбар зэхихри, Зэки кӏуэрыкӏуэм тету зы усэ цӏыкӏу итхри къытхуригъэхьащ, фыкъеджэ фыхуейм жери. Къысхуещӏ гукъэкӏ гъатхэпэм. Зыкъысхуетӏэщӏри зыкъеубгъу, къысхуэупсэри хуит сыкъещӏ, Изов щхъуантӏагъэу дуней гъэдахэ, зыщызгъэнщӏкъым сэ а дахагъэм, сыдехьэхри, зехъуэж си гум хьэндырабгъуэу, си гуфӏакӏэм къыдолъэтыкӏри, гъэгъа щхъуантӏагъэм яхолъэтэж. Усакӏуэр хэхауэ нэхъ гу лъыптэну сыхуейт, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ Кӏэдыгуей Эркан къайсэрдэсщ, Эркан и тхыгъэхэр усэ жыпӏэу, усэ бгъэдыхьэкӏэкӏэ уеплъу щытмэ, тӏэкӏу ущыуэнущ. Философ еплъыкӏэ жысӏэн. Гъащӏэм кӏуэцӏрыплърэ ар адыгэбзэ телъыджэкӏэ къытхуэзыӏуэтэж ди лъэпкъэгъум мы сыкъызэджэну и усэр гухэлъ лирикэ къудейм хуэвмыхь. Мыбы си гугъэмкӏэ и лъабжьэр куэдкӏэ нэхъ куущ. Сэ езыр иджыри абы и лъабжьэм сынэсыфакъым. Фыхуей щытмэ, дызэгъусэу девгъэгупсыс. Сэ уэ ущыслъэгъуам. Сэ уэ ущыслъэгъуам. Укӏуэкӏэ, зэман ихьтэкъым. Гъуэгухэм гухэщӏ жыхуаӏэр къыщымыхъуат. Гъащӏэм солӏэ жысӏэну, лӏэныгъэри къытщымыщӏат. Сэ уэ ущыслъэгъуам си гум илъыр къапщӏэ зэпытт, дяку нэрымылъагъу гъуэгу дэлът, Тщыгъупщэри зэпыдмычауэ, сытри захуэу зэкӏужт. Сэ уэ ущыслъэгъуам къэхъуатэкъым къуаншагъэ, ямылэжьат емыкӏу. Сэ уэ ущыслъэгъуам гуэдз сӏумыхуат. Гуэдзэ сылъыхъуэну укӏытэгъуэ цӏыхур имыхуат,